There is nothing like surname in Igbo land. Absolutely nothing. ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ka m gbaa gị okwu n'eze ị hụrụ ihe a na-ekwu okwu ya ee nwaanyị lụọ di ọ ga-agbanwe aha nna ya zawa aha di ya gbanwee nke a mee nke a mee nke ọzọ nke bụ eziokwu bụ na achọghị m ịma ma nwaanyị gbanwere aha nne ya nna ya ma ọ bụ zawa aha di ya ma ọ na ọ chọghị ịza aha di ya ee a sị ka e kwuwedi ndị nke ugbu a na-azazi aha di ha na aha nna ha makọọ ya ọnụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na enweghị ihe dị ka surname n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa chetakwa na ndị ọcha bịara n'ihe dị ka ebe 1504 ha ihe mgbe m na-ekwu okwu ya tupu ndị ọcha abịa maka ndị nke ugbo a ga-eche na ọ wụ 18 ha 19 ha 17 ha ka m na-ekwu okwu ya centuries ago mbanụ na na ọ bụghị ya ka m na-ekwu okwu ya tupu ndị ọcha abịa ndị Igbo o doro anya na ndị Igbo na-alụ karịa otu nwaanyị ọ ga-ara ahụ gị ahụ onye Igbo lụrụ naanị otu nwaanyị ndị Igbo na-alụ karịa otu nwaanyị n'ihi na ha na-achọ ọtụtụ ụmụ ha ga-amụta maka ọba ji ha na ọba ede ha nakwa ihe ndị ọzọ ha na-eme eme iji kpata ihe ha ga-eri n'ọnụ ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na nwaanyị lụọ di ụmụ ya ndị ahụ a mụtara maka na a na-aza eke orie afọ na nkwọ dịka aha a mụọ nwaanyị a sị na ọ bụ Mgbeke Mgborie Mgbafọ dabere n'ụbọchị ahịa a mụrụ onye ahụ n'ihi ọ bụghị naanị gị ga-aza Mgbeke za Mgborie za Mgbafọ za Mgbakwọ n'ụlọ unu kama na a na-ekwuzi okwu Mgbeke Mgborie Mgbafọ Okeke na Okorie a ga na-atụzi aka nne ka mụrụ gị dịka nwa n'ihi na ị sị Oke- Okeke nwa Okorie ihe ọ pụtara bụ na Okeke Okorie nwere ike nwee karịa otu Okeke n'ụlọ ya maka na ọ bụghị naanị Okeke ka a mụrụ n'ụbọchị eke kama ihe a ga-emezi bụ sị Okeke nwa Mgbafọ nwunye Okorie enweghị ihe dị ka ọ ga-agarịrị otu a bụrụ surname ịza nke a ga ịza nka mgbe e bidoziri zawa ihe dị ka surname ndị mmadụ bidoziri zawa aha ozuzu ha chetakwa ihe a na-ekwu okwu ya ndị mmadụ bidokwa bizuru zawa aha ozuzu ha mana nke ugbu a ị hụla na surname agafeela n'ịza aha e ji mara ezi unu ọzi ee onye ọbụla aza aha nna ya a mụzie nwa ugbu a ọ bụrụ na aha di m bụ Chibuike nwa m mụtazie nwa Ogechi ọ zaa Ogechi Chibuike ihe e jikwanụ aza surname mgbe gboo bụ ka a hapụ ichefu alaka gị ebe unu siri bido mana ka ọ dịzi ugbu a ndị mmadụ achọzikwana ịza aha alaka ha mgbe ụfọdụkwana ihe e ji azakwanụ ya bụ aha bụ ka a hapụ ichefu onye ahụ nwụrụ anwụ mana ugbu a a na-azazi aha onye dị ndụ ndị na-ebi ego akwụkwọ ị hụna nga ha biri isi onye dị ndụ